ifo chakpii wọọ akụkọ m ga-akọrọ unu ama m otego otego otego otego ụfọdụ n'ime anyị nụgo akụkọ ifo ụfọdụ ndị ka makwa akọ a na-akọkwa mụa afụ m akụkọ ifo n'anya o i love tales folklores ọ ka m ga-akọrọ unu tata nke m ga-akọrọ unu bụ akụkọ gbasara uh, nwa enwe nne mhm. uh, ifo chakpii wọọ nwere otu mgbe otu mgbe ruo e nwere eze ọ wụ n'Iduu na Ọba eze Onyeagwalam mhm. ụfọdụ n'ime anyị ma eze a mhm. eze a bịa lụọ ụmụ nwanyị anọ eze a fụchakwanụ ụmụ ya nwanyị ndị ahụ n'anya hmm? mana ofu ọ fụrụ n'anya the last nke izizi nke mbụ nwaanyị nke mbụ ya ọ hụghị ya n'anya ya mere eze ji ya na ndị nwunye ya ndị nke ọzọ ji gbagide mgba okpuru gbagide mgba okpuru gbupụ nwaanyị a nwaanyị ahụ nwụrụ mana nwaanyị a oge ọ nwụrụ o nwetara nwa nwaanyị Ndị nwunye eze na ụmụ ya ndị nke ọzọ ewere the girl na-agba egusi ihe mekwara eze afụrọ em, nwunye ya nke mbụ n'anya kwesị ewe ya wụlọ ọlụ o maka na ọ mụụrụ ya nwaanyị ọ mụtaghị nwoke ọ lụzie nwaanyị ọzọ lụkwasị ọzọ lụkwasị ọzọ oge nwa a na-etolite e were ya mere odibo ya na-eme ihe niile eze nwekwara odibo eze ọkwa ga-ekwukwa na kpakam i kwuo ha na kpakam eze egbupụ gị eze mee gị nye gị anụ nye gị nye gị nye gị ire gị n'ọnụ ka ọ tụ ire gị nye gị ị taa ya ka ịdị amị ee ihe a mee ụfọdụ ndị a na-atụ eze ụjọ na-agba kitikiti katakata kitikiti katakata a sị na eze na-abịa ebe a na onye ọbụla atụ ụjọ onye ọbụla atụ ụjọ o nweghị onye chọrọ ka eze hụ ihu ya o nweghị onye chọrọ ka eze cheta ya ya bụ ihe nọ na-eme n'obodo a ruo otu ụbọchị nwunye eze eze na ndị nwunye ya atọ fọrọ agawa ọrụ e zie ya ka ọ gaa hichasịa ụlọ niile compound niile ha nwekwara ndị odibo Oge e ziri ya nwa agaa nọ na-ehicha o hichachaala ebe niile ike agwụla ya nwee nri e nyere ya ike agwụsie nwezi otu ọ ha ya n'arụ nwatakịrị mmadụ agaa na na um, na ọnụ ụlọ eze nke eze a na-akpọ chambers ọ gaa ebe ahụ ka ọ na-ehicha ụlọ lekwa um ugegbe eze akụwaa nwatakịrị bee bee tie arụ emee ọ madị etu ọ ga-esi mee ọ ma otu o si adị ọjọọ ma otu maghị ihe ọ ga-eme akwa ee ọ na-ebe ọ na-ebe So ndị ọrụ eze kwanụ ya na eze so gaa ọrụ a na-abata obere obere nke ọbụla bata nwa nọ na na na ibo ebe ibo ibo wụ ibo wụ door nọ n'ọnụ ụzọ ọ na-agụ

Eze ga-abọ m ga-enye m anụ m n'ọnụ gbamgba gbamgbam na onye ọbụla nụrụ egwu a ọ gasiwe ike o nwedị onye chọrọ ka ya na the girl nọkọ chọọ dị ka eze gbukọta ha abụọ ga na-ebe akwa ọ na-ebe ọ na-agụ onye ọbụla gabata ọ gụọ

Ee, nke a gbasara gị ebe ahụ. Onye si gị gakwa n'ụlọ ụlọ eze? So, ihe ahụ nọ na-eme na-eme nwa mmadụ amaghị ihe ọ ga-emezi. Ọ o gbuo onwe ya ka ihe ọ ga-eme kedu ife ọ kedu otu ọ kedu ebe ọ kedu ebe ọ ga-aga ọ na-ebe o begide n'akwa eze abịa bata na nderi mee nderi n'ime abalị eze abata oge eze bata nwa agụọkwa eze nna m gbamgba gbam eze nna m gbamgba gbamgbam ịlọ ịlọ m gara nzacha ụlọ ugo wee gatụwa eze ị ga-egbu m eze ị ga-abọ m eze ị ga-abọ m ga-enye m anụ m n'ọnụ gbamgba gbamgbam Eze enewe ya, sị ya bịa, nwa a jụrụ ebe ọ nọ na-ebe akwa. Ebe eze na-akpọ ya, nne bịa, bịa, ada m, ada ukwu, ee, ada na-eri obi anụ na umeji, nwa ekwechiri. Mba, o nwerenụ onye nụrụ na a ga-egbu ya, ọ nọrọ ebe ọ nọ. Ọbụna osisi nụ na a ga-egbu ya, ọ wara ọsọ. onye ọbụla ọzọ nụrụ mmadụ ọbụla ya nụgodi na na a na-egbu ya ya na chiọma ajọ nwa na-eme ọkwa na ihe nwa a mere o nupụkwanụ nna ya isi kama ọ nọ ebe ọ nọ na-ebe akwa ọ gbawakwanụ ọsọ ọ nọ bịa- ebe ọ nọ mana ọ bịarọ eze emesịa ee abalị ahụ agaa nwa apụtarọ ọ bịarọ ọ nọ ebe ọ nọ na-ebe akwa o rirọ nri abalị nke atọ nke anọ nke ise nke isii Nke asaa. Onye ọbụla na-agafe n'akụkụ ụlọ eze na-anụcha otu egwu a eze asị mba nke a abụgokwa ihe ọzọ na nwa ga-anwụkwa nwa anya abachaa n'ime ntị ya akọpara e, ebe ọbụla n'ọnụ ya ebe achara eze sị mba na nke a abụgokwa eze sị mba nke a abụgo ihe ọzọ na okenye ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị na ya nwa bụ eze ama nọ ebe a nwa ya nwaanyị anwụọ eziokwu na o megburu ya o megburu nne ya mana nke a nke si ya n'arụ mba ọ ma nọ na o nwere obi o nwere obi ọwụ ma nke a eze gakwuru nwa ụmụ nwaanyị ndị a nọ na-emegbu ya oge niile a ndị nwunye eze niile nwa onye na-enye ya nri oge niile ọ na-ebe akwa na-abịa onye pụta ọ chịawa ka onye pụta ọ gbụọ ya asụ onye pụta ọ sị ya nganga jidere m ah, ha niile na-emegbu onwe onye nwere obi mmadụ eze bịa kpọrọ nwa ya gaa n'ụlọ ọnụ ụlọ ebe ahụ ọ nọ ebe akwa ebe ahụ ọ nọ na-ebe akwa kpọrọ ya sị ya nne ngwa bịa site tata gawa ị ga na-anọ m n'aka i gosigo m i gosigo m na ihe i mere wutere gị o nweghịzi bịa nne ọ makụọ nwa ya fichaa ya anya sị ya ebezila gụgụọ ya akwa sị ya ebezila ọ kpọrọ ya chụpụ nwunye ya nke abụọ kpọsa nwa ya ebe ahụ bido bido na-enye ya na-eme otu o kwesịrị ime adaeze mekarịdị etu o kwesịrị ime adaeze a na-eme ya, ọ na-emezi ya ọfụma ndị nwunye ya ndị ahụ abịazikwa na-achọzi iru ya nwanne ya ekwechiri ugboro ole ka ha ga-eme gị mụta ihe ọ bịa chọta iru ya ihe mere nne ya a ga-emekwa ya ọzọ na nwa mmadụ akwụchiri mba o nọrọ nke gị ka m nọrọ nke m otu a ka eze na nwa ya si bịa dịkwa na mma ọzọ eze bido nwewe ịhụnanya ihe ha eme ya ọ gbanwee ndị mmadụ mezie ihe n'obodo gbawa eze ga-egbu m ọ na-ewutezi eze eze asị mba o. site n'ụbọchị ahụ gbanwee i mee ihe i chee na ọ ga-egbu gị eze bara gị mba ọ sị gị gawa ifo chakpii wọọ nke ife unu mụta fodo otu ifo a si gaa Hmm? Hmm? ị fụrụ ka o si gaa Ee, oge ụfọdụ ide ife ilu iwu ma ihe mere bute ụfọdụ eche

ọ gaghị akụ ya ma ọ kụwakwa ya e nwere ike ọ gara enwe ihe ga-ere n'ihe mbewa akwa ya wụ ndị niile na-emegide gị taa tụgbado amewa tata ka wụ gboo nke nọ n'iru ka nke gị na-abịa jisi ike egbudo onwe gị dịka nwa chọrọ igbu onwe ya mana ogbugbo onwe ya ọ nọrọzi ebe ahụ na-ekwe osisi akwa egbuna onwe gị jisi ike ihe ị na-eme jisi ike oge na-adịghị anya akwụkwọ mgbochi ekele ihe ga-adị